Eh, igbo bụ igbo igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwe m unu wee na-asị nke onye chiri ya zelu afa m bụ Nnaemeka ilenu na chi mana ife e ji wee mara m bụ riwe akụ isiokwu anyị ji bịa tata bụ osu maka na osu bụ okwu nwere nkọwa dị iche iche n'anị igbo mana tupu anyị na-akọwa ya anyị chọrọ ka anyị baa n'ogbe ka anyị mara ife ndị mmadụ chere banyere osu maka na n'ikoro tv netwọk ka a na-ekwu okwu gbasara omenanị igbo kpọmkwem na-akụghị mmiri ekenekwe m unu mana tupu anyị na-aga n'iru biko ọ ga-amasị m ka unu jee na ngalaba anyị ji agbasa ozi ka unu binyere anyị aka na YouTube ebe e dere subscribe ị ga-afụkwa ebe ebe e sere obere mgbịrịmgba i binyekwa aka na ya ka ị na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinyere ife onyonyo nke ọfụ anyị nọkwa na Facebook nọkwa na Instagram kaba na arụ ka unu na-esonye anyị maka ife gbasara omenanị Igbo ekenekwe m unu ngwa ka anyị baa n'ogbe eh, nna anyị anyị na-ekene gị daalụ eh, biko gịnị bụ afa gị afa m bụ Benjamin Ogbonna okay Benjamin Ogbonna onye ebe ka ị bụ onye Obolo Afọ na Nsụka eh, nna anyị biko Kedu ife ị ma banyere osu?
Um, ife m ma banyere osu bụ o nwere obodo ị ya-eje ha nwere osu ha na-akpọ ya osu but ị bịa na side be anyị bụ obolo afọ bụ nsụka ee na ihe anyị na-ewuwo ihe anyị ghọtara na osu bụ dịka ohu oge gboo but n'ụwa kịta otego ndị ọcha ndị a kwụsịrị ihe a na onye- onye onye ọbụla chukwu ke n'ụwa bụ bụ ofu ka anyị niile bụ cause anyị bụ ndị nọ kịta anyị amaghị ebe anyị si wee bịa biri n'o- na- na- na- na be anyị and obodo Enugu maọbụ Nigeria niile so na a bịa mee ihe ahụ niile a kwụsịrị ihe ahụ niile sị na ịma na ịghọta sị na onye a bụ onye a maọbụ na onye a bụ onye a ọ dịrọzi onye ọbụla bụ one ofu so na na na na nkọwa gị maọbụ na ka ndị be unu si wee ndị osu bụ na osu bụ ndị ohu ee ka m si ghọta but ndị be anyị enweghị osu na ihe anyị nwere bụ ohu oge ahụ but na kịta ụdị ahụ adịrọzi e mechiri ya onwe- ụdị ihe ahụ before a mụọ anyị sef na e mechiri ya okay okay nna anyị daalụ anyị na-ekene gị daalụ Daalụ nnọọ. Eh, nna anyị anyị na-ekene gị Eh, biko gịnị bụ afa gị
okay mụnwa bụ onowu obodo ụvụrụ akpọfụ na nkanu east enugu state of nigeria okay daalụ nna anyị anyị na-ajụ ajụjụ eh, okay anyị na-ajụ ajụjụ banyere osu anyị chọrọ ka ị gwa anyị n'uche nke gị ma ọ bụ ka ndị be unu si afụta osu ka ihe nkọwa ị nwere ike inye anyị banyere osu Well, eh, abụ m onye Nkanụ Nkanụ East n'Enugu steeti of Nigeria Nkanụ niile kọtụ Islam ebere Nkanụ amaghị ife gbasara osu anyị adịghị eji mmadụ achụrụ erụshi anyị enweghị osu na nkanụ anyị na-anụ anụ a na-asị na na osu bụ erụshi na ọ bụ ndị eji chụrụ erụshi ee anyị adịghị eji mmadụ achụrụ erụshi na be anyị anyị enwerọ ife dịka osu na nkanụ niile ịga ịga okirikiri bido na Nike a Nike bụ nọmba 1 Akegbe bụ nọmba 2 Ekpofu nọmba 3 na Nkanụ niile onyishi esi bụ ndị bụ ndị onyishi nwebeghị mgbe a kọrọ m na Nkanụ nwere osu Nkanụ enweghị ife dịka osu but anyị na-anụ na e nwe ndị nwere n'ala Igbo ehe na a na-asọ ha nsọ but mụnwa nọ ibe a ada asọkwa mmadụ nsọ ese enwerọ onye m na-asọ nsọ okay nna anyị eh, mana n'uche nke gị ndị osu anụnwa ị na-afụta ndị osu dịka ndị ndị eh, ndị ndị ohu ka ị na-afụta ndị osu dịka ndị dị iche ma ọ bụ ndị maka e nwere ndị na-asị na osu bụ ndị ha na arụsị gbara ndụ so n'uche nke gị kedu ihe kedu ihe ihe ị ghọtara banyere ndị osu anụnwa well eh, maka na ndị be anyị sị na ife ị na-amala amala ọgụ Eh? because akọgo m gụ kịta n'osu na Nkanụ enweghị ife dịka osu na Nkanụ niile anyị adịghị eji mmadụ achụrụ erụshi anyị enweghị osu na nkanụ Ya, ị na-achọ ịkọwata na ife m na-anụ
mụ na-ajụ ndị obodo nwere kedu ife osu mere mean ha sị m na ọ bụ ndị na-efe erụshi ndị eji chụrụ erụshi na-afụ maka erụshi na osu bụ erụshi ee so okay
ee na erụshi ahụ kwa mmadụ mebere ya osu osu bụ ndị ha na arụsị gbara ndụ ehe, ndị na- ndị na-aga erụshi ndị na-aga arụsị na-enye arụsị ọ bụrụ that na ife na-enye obodo nsogbu ha bịakwute ha ka esi kọọrọ m o. gwa ha ndị ahụ aga na arụsị ha na-efe and then i metụ ime ime i mee ha ife na-adịrọ mma ha kpọkwuo arụsị ahụ arụsị ahụ abịa kpochapụ ndị ahụ ha na-eji arụsị eje ọgụ according to ndị nwe si kọọrọ m dịka anambra na imo na sa- like ndị Oji River ndị oji river sị m na ha nwere na be but nkanu enweghị ok daalụ sị anyị kene gị daalụ ọfụma eh, nna anyị anyị na-ekene gị daalụ biko gwa anyị afa gị aha m bụ maazị ndụka ndukwe ok maazị biko onye ebe ka ị bụ abụ m onye abia steeti then ị bịa na abia steeti ahụ abụ m onye Oboro under Ikwuano local government area of Abia State. Okay, uh, anyị na-ekene gị biko kedu ife ị ma banyere osu uh, ana m anụ osu ana m anụ osu na be anyị bụ Ikwuano Oboro anyị enweghị ihe dị ka ịsị na ndị a bụ ndị osu anyị enwero such thing but na other places ana m anụ na osu dị n'ebe a osu dị n'ebe a but na be anyị nwa o nwero ihe dịka osu anyị nwere na na oboro be anyị ụfọdụ ndị na na emego asịgo na osu na e mebigo ya n'ihe gbasara osu imebi ya bụ ime ka ha na ndị bụ osu na ndị mbụ the indigene of the uh, of the village na-emekọzi na- na- na-alụkọzi so na- n'otu m ji na-anụ ya na dịka a- a- akụkọ ana m anụ na o nwerozi ihe dịka osu o nwerozi ndị na-eme ya eme even as at yesterday o nwe onye mụ na ya nọbu na-ekwu ọ sị m na na osu na e mebigo ya ebe 5 years ago ka e mebiri ihe gbasara osu na be ha so na o nwerozi onye na-ekwu ihe gbasara osu and a nụ ha na gị n'ọnụ gụ ị kpọrọ mmadụ osu ma ọ bụ na ị sị na ndị a bụvu osu na a ga-enye gị ọnọdụ gụwa na onwe gị na-ama like mana n'uche nke gị ma ọ bụ ka ka ị si nụ ndị mmadụ si ekwu kedu ihe ị ma kedu ihe bụ osu maka na o nwere ndị na-asị na osu dị bụ ndị ohu ụfọdụ na-asị na osu bụ ndị ha na a- arụsị gbara ndụ so kedu ihe ị nụgoro ndị mmadụ na-ekwu banyere osu Ee, dịka m si na-anụ osu osu a osu dịka otu mụnwa si nụ mgbe m tolitere na-anụ ihe gbasara osu osu bụ a na-asị ka na ha bụ ndị bịara abịa ndị bịara na village ahụ abịa ị ghọtago ọ bụrọ ndị a mụrụ na village ahụ ọ ndị bịara abịa ụfọdụ ndị na-akpọkwa ha ndị a lụtara n'agha mgbe a na-anụ aya ị ghọtago ha niile ka bụkwa ofu ọbịbịa ahụ ka ha bịakwara so otu a ka mụwa si na-anụ ya and na ka m na-anụ ihe gbasara osu a na-anụ ihe gbasara osu a a na-asị ee na osu lụọ osu ibe ya ịghọtago na ha na-eme ọfụma na ha na-eguru yi ọfụma na ihe ihe nweta ịghọtago so na ọ bụkwanụ ma ịbụghọ ya na na o nwere otu ọnọdụ ọnọdụ ha si adịwakwa eh.
ok daalụ maazị anyị na-ekene gị daalụ eh, nna anyị biko anyị na-ekene gị biko ka ị gwa anyị afa gị afa m bụ ogbodo emeka abụ m onye nkanụ west
okay okay biko kedu ife ị ma gbanyere osu
osu bụ ihe dị since ụwa and ọ dị a mụọ mụ nwa and ọ ka dịkwa na-aga so and ihe ndị be anyị na-akpọ ya ihe ndị be anyị na-akpọ ya asị eji mara ya bụ osu bụ ihe omenala ee eh, na ọ bụ ihe ndị nna nna anyị ha bidoro anyị nwa bịa isikwara ọ nakwa aga anyị wee sogoro usoro ahụ so nwaanyị bụ osu so anyị nwa na onwe anyị na-afụtago ya na ụdị na e nwee ndị anyị na ha na ọ dịka ndị anyị na ha na-ekwesịrị ị na-anọkọ anyị na ha ndị kwesịrị ịbụ anyị na ha na-ekwesịrị ịnọ but due to na chọọchị bịazi mezie ka ihe dị iche dị and chọọchị bụ ihe ezigbo ihe dị mma ọ bụ na ọ bụrọ na chọọchị omenala gaara ịdị na-aga na ihe a na-afụta asị osu bụ e nwe ihe ndị be anyị na-akpọ oriri ana eh, omenala dịka ihe ịgba nkụ na ịnụ nwaanyị na ihe ndị ọzọ dị iche iche so e nwee famili ọ ga-abịa ịbịa sị anyị ijikwa ka ndị a si eme anyị na ndị ọ na-emekọkwa anyị na ndị ọ bụ ofu anyị na ndị ọ dịkwa n'ụdị e nwere and ọ dị since ụwa and ọ ga-adị na-aga so but due to na chọọchị abịago so due to ihe gbasara chọọchị as in amara chineke o nwere ike imechi ya o nwere ike ịkwụsị ya and ọ kwụsịgo ọ dịkwa mma n'ihi na more chi na-efo more mmadụ na-amụta ihe daalụ sa daalụ nwaanyị ọma daalụ biko gịnị bụ afa gị afa m bụ agbodike chika misis onye ebekwanụ ka ị bụ onye imo state by marriage mhm. biko kedu ife ị ma banyere osu um, ihe m nwee ike ịkọwa maka osu bụ na mgbe anyị na-eto eto agwa anyị na ndị osu bụ ndị ohu akpọta from ebe ọzọ mba ọzọ ha bịa birizie na obodo ndị ahụ na ya na ha abụghị ofu so na ọ ihe eji marụ ndị osu ndị ohu egote egote ndị na-agba ohu I don't want to mix it.
Okay, nsogbu adịrọ daalụ mọmi eh, daalụ biko gịnị bụ afa gị afa m bụ standard
onye ebe ka ị bụ mommy abụ m onye nkanụ a na-anụ m enugwu ukwu
okay eh, mama biko kedu ife ị ma banyere osu osu dịka m si anụ bụ ndị a gọrọ n'alụsị mgbe gboo mgbe nna nna anyị ha ya and dịka ndị osu anwa ị ma mmesikwa ha ike maka otu m si anụ na i mesie ya ike alụsị anwa abịa ọgụ so na alụsị na anụ ha ọ mụrụ ha ị ma nnọkata gị bụ onye onye onye nkịtị jee n'ebe onye anwa kpọrọ onye osu ga welu ihe ọ na-asọpọtụrụ gị welu ma ihe na-agbasaghọ gị nwa because na o nwe ihe na-echekwaba onye anwa already o wegoro onwe wee jee chụọ aja na alụsị ma ị na-anya na oge mgbe anwa na ndị nna nna anyị ha welu nwa ha chụọrọ alụsị aja ọ bụrụ osu nyere alụsị anwa ya na osu bụ ndị ndị ndị ndị ha na arụsị gbara ndụ eh, yes otu m chere daalụ ma eh, mommy biko gwa anyị afa gị afa m bụ Henrietta Ifeyinwa Ugwumba abụ m onye Anambra Nnobi na Anambra
Idemmili. Ok, ee mama biko kedu ife ị ma maọbụ kedu nkọwa ị ga-enye anyị banyere osu? Osu bụ n'ọnụ oyibo a kind of half caste ọ bụrụ a kind of no half caste ndị jiri aka ha gbakwuru alụsị maka oge oge gboo ahụ a sị na a na-egbu a lot of people so ụfọdụ fụ ihe a na-emezi ya ndị a na-amaltreat ma ndị na- a na-eji ele ele ụfọdụ gbalụzie gbakwulu alụsị kpọkọrọ ma ụmụ ha gbalụ na-eje na- n'ime n'ebe ahụ n'ebe okwu alụsị sị alụsị nya chekwaba ha ọ nya nwa bụ osu ahụ
ya osu bụ ndị ndị ha na arụsị gbara ndụ yes ọ sịzị arụsị ya chekwaba ma chekwaba ya na ezinụlọ ya so by then n'oge gboo ahụ na-afụ na alụsị na-echekwabakwa ndị mmadụ katakwa afụ na alụsị na-echekwaba ndị mmadụ mm. daalụ ma daalụ daalụ eh, igbo bụ igbo igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwa m unu eh, unu na anyị unu na-afụ na Anyị agagharịgwo, anyị abagwo n'ogbe wee jụta ndị mmadụ ife ha ma banyere Osu. Ee, o nwere ndị si na Osu bụ oru, nwee ndị si na Osu bụ ndị a gọrọ n'arụnsị. Ee, mana unu ma na Igbo na-asụ n'onu n'onu mana a kwaa ụkwara ọ bụrụ ofu. Chebiri nụ anyị na ife onyonyo nke anyị ga-atụbata ga-akọwa ife gbasara Osu. ekenekwa m unu ee eh, biko kaba na arụrụkwu na-esonye anyị na ngalaba anyị ji agbasa ozi bụ YouTube Facebook na Instagram maka na ọ na Ikoro TV netwọk ka a na-akọwa ife ọbụna gbasara omenanị Igbo nkụzi dị iche iche nakwa ajụjụ dị iche iche banyere omenanị Igbo na asụsụ Igbo ekenekwa m unu cheta na aka m bụ nwanne unu nwoke bụ Nnaemeka Ilenunachi mana o nwere ofu afa ọ na-abụ ituo mụ akpaa mụ nganga o nwere ofu afa ọ na-abụ ituo mụ abụọ m ga ego ituo mụ riwe akụ akpaa mụ nganga ituo mụ riwe akụ abụọ m ga ego ka ọ dịnụ